oriri ji ọhụrụ n'ala Igbo oge ụfọdụ ọ na-agba ndị mmadụ gharị ihe mere ndị Igbo ji eme emume pụrụ iche n'afọ iji kelee ma ọ bụ nabata ji ọhụrụ ọ bụ site n'ọtụtụ okwukwe ndị Igbo nwere n'ebe ji dị ndị Igbo na-akọ n'akụkọ na mgbe Chukwu kere ụwa na mbụ na Chukwu nyezuru mmadụ ihe dum na-adị ya mkpa. N'oge ahụ, eluigwe na ala dị nso, nke bụ na mmadụ na-emetụ eluigwe aka. Agụụ gụọ mmadụ, o were mma bebere urukpuru sie rijuo afọ. A sị na ọ bụ mgbe mmadụ nwere anyaukwu ka Ọbasị dị n'elu ji mee ka urukpuru rie elu nke ukwuu nke bụ na aka mmadụ anakwaghị eru ya agụụ chọrọ iwere ụmụ mmadụ n'elu ụwa nke bụ na e jere n'afa jụta ese ihe a ga-eme wee hụkwa nri ọzọ Ọbasị wee sị mmadụ ya gbuo ada ya lie n'ala ka o gbukwa ọkpara ya lie n'ala mmadụ wee ruwe isi mee ihe Ọbasị gwara ya ka ọ nọrọ ntakịrị ọ hụrụ ome pụrụ ebe o liri ada ya na ebe o liri ọkpara ya o wee ruo mgbe owuwe ihe ubi o jee bọye ebe o liri ọkpara ya hụ ji jee bọyekwa ebe o liri ada ya hụ ede Ya bụ, ọtụtụ obodo dị n'ala Igbo kwenyere na ji bụbu mmadụ. Ọ bụ eziokwu na onye ọbụla na-eche echiche agaghị ekwenye n'akụkọ a. O nyere aka gosi ka ndị Igbo si malite n'oge gboo ịkwanyere ji ugwu ka mmadụ, nke bụ na n'akụkụ Ovim, mmadụ anaghị agbakwasị ji ụkwụ ma ọ bụrụ na o meghị emume a na-akpọ ịwaju aka ebe ọ bụ na nri mbụ ndị Igbo nwere bụ ji na ede akpụ ka bịara abịa e nyere ji ọnọdụ nwoke nọ n'ala Igbo nyekwa ede ọnọdụ nwaanyị nọ n'ala Igbo ọ bụ n'ihi nke a ka ọ na-abụ a chọọ ime emume ọbụla gbasara ụmụ nwoke ihe e ji emekarị ya bụ ji Nwoke na-eje ụlọ akwa, ihe ọ na-ebu eje bụ ji na mmanya. A bịa n'ichi ọzọ, ji bụ isi. A chọọ ịmata ka akụ na ụba nwoke nwere ha, ihe e ji amata bụ ka ọba ji ya ha na ewu na atụrụ onye ahụ nwere. N'ihi nke a, ebe ọ bụ na ndị Igbo bụkarị ndị ọrụ ugbo, otu ugboro n'ime afọ, obodo ọbụla na-eme emume pụrụ iche iji kelee mmụọ nwe ji ekele maka aka o nyere ha n'ọrụ ugbo mmadụ nụ ka ndị achi inyi maọbụ ndị ọzọ na-asị na ha na-eri otite maọbụ ebe ndị ọka na enugwu ukwu na-asị na ha na-ala ụlọ ịga rie oriri ọnwa asatọ maọbụ ebe ndị bende n'etiti na-asị na ha na-eri oriri ahịa njọkụ ọ bụ ebe ndị ovim na afikpo na-asị na ha na-eri ike ji ọ bụ oriri ha na-eriri ji ọhụrụ iji wee kelee mmụọ nwe ji bụ Ifejiọkụ ma ọ bụ njọkụ ka o si duo ha n'oge ọrụ ugbo gara aga mee ka ji ha kọrọ mee nke ọma rie nne ha wee na-egwukwa ya n'udo ihe e bu n'uche na-eme emume a nke mbụ N'ala Igbo, akpụ enweghị oge e wepụtara ya iche sị na ọ bụ mgbe a na-adụnye ya n'ala maka na ọ na-eme nke ọma mgbe ọbụla a dụnyere ya mana ji na-enwe mgbe ọ na-abụ o ruo ndị mmadụ anakwaghị esonye ya n'ala n'ihi na ọ gaghị eme nke ọma ọ bụ oge a ka e ji asị na ala aṅaala mmiri. N'ihi nke a, o nwere emume a na-eme n'ebe ụfọdụ dịka Afikpo tupu e jee iso ji n'ubi nke e ji na-agwa mmụọ nwe ji na o ruola mgbe ha ga-achọ enyemaka ya. Ọbụladị n'Ọnịcha, e nwere emume Ifejiọkụ nke ha na-eme wee na-egosi mmụọ nwe ji ngwa ọrụ ha ji akọ ugbo ka ọ gọzie ka ọgụ ma ọ bụ mma ghara igbu mmadụ n'ụkwụ mgbe ha ga-akọwa ihe ebe ọ bụ na Ifejiọkụ na-ama mgbe ha na-akwado ije iso ji ha O kwesịkwara na ọ ga-ama mgbe ha were ihe ubi iji gwa ya na ha hụrụ aka ọrụ ya. Ọ bụ n'ihi nke a ka onye Igbo ji na-eje ekele Ifejiọkụ tupu o riwe ji ọhụrụ. Nke ịbụọ, emume Ifejiọkụ na-eme ka onye ọbụla jide onwe ya aka n'ihe gbasara ihe ọ kọrọ n'ubi. mkpa jide onye Igbo o nwere ike jee gwuru ji ya ree wee gboo mkpa dịrị ya ọ bụrụ na enweghị iwu na usoro eji egwu ji ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike igwucha ji ha tupu ọ kaa aka n'ala nke bụ na mgbe ndị ọzọ ga na-ewe ihe ubi ha nọrọ na-ele n'anya mgbe ibe ha ga-anọ n'oriri ụnwụ a na-akpọbe ha o ruwe mgbe a ga-akọnye ji n'ala ha aga-erichaala awa ji ọ ga-akọ ụgani ejiri nkata na ụkpa na-eburu ha n'ezinụlọ ha ebe ọ bụ iwu na o nweghị onye ga-eje igwute ji ya rie ma ọ bụ ree ma ọ bụrụ na emeghị emume ji ọhụrụ. Ọ na-enyere ndị Igbo aka ijide onwe ha aka ka ji ha wee duruo mgbe ibe ha ga-eriwe ji, na-egbochibidokwa ụgani n'ezinụlọ ụfọdụ na-eme ogologo akpịrị. oriri ji ọhụrụ bụ inye ndị mmadụ ike ka ha jee n'ubi ha wewe ihe ubi ka o si masị ha n'Afikpo mmadụ anaghị ebubata ihe ọbụla a kọrọ n'ubi dịka egwusi maọbụ ahụekere n'ụlọ ma ọ bụrụ na ha emeghị emume Ikeji. Nke atọ, ọrụ ji bụ ọrụ sigburu onwe ya n'ike. Ọ bụ n'ihi nke a ka ndị Igbo ji na-eme nnukwu oriri mgbe ha na-amalite iri ji ọhụrụ iji gosi na ha esila n'oge ahụhụ wee bata n'oge udu ihe oriri. Ọ na-enyere ndị mmadụ aka ichezọ ahụhụ ha tara mgbe ha na-akọ ji, wee na-akwadokwa maka oge ọrụ ji ọzọ na-abịanụ. Ịma ọkwa na nkwado. Tupu erie ji ọhụrụ, a na-ama ọkwa ya ka ndị mmadụ wee kwadowe. N'obodo Achị, onye ọ dị n'aka ịma ọkwa mgbe a ga-eri oriri a bụ onye ji ọkwa Ifejiọkụ. N'Afikpo, ọ bụ okenye a na-akpọ Eleri ka ịma ọkwa maka oriri ji ọhụrụ dị n'aka. N'Enugwu Ukwu, ọ bụ eze ọzọ bụ onye ji isi Ifejiọkụ. Ya ka ọ dịrị ime ka ndị obodo mata na emume iri ji ọhụrụ adịla nso ka onye ọbụla na-akwado. O ruo mgbe a ga-eri ji ọhụrụ, obodo ọbụla na-eri ya dịka usoro ha si dị. N'obodo ụfọdụ, mmadụ niile na-eri ji otu mgbe. N'ụfọdụ, o nwere onye ma ọ bụ ndị na-ebu ụzọ rie tupu ndị ọzọ wee riwe. N'obodo Achị, ọ bụ ụmụnna ji isi Ifejiọkụ na-ebu ụzọ na-eri ji ọhụrụ. Ha richaa, o ruoro ndị ọzọ. N'Afikpo, ọ bụ onye ji isi mmụọ ji a na-akpọ Eleri na-ebu ụzọ na-eri tupu ndị ọzọ. n'Enugwu Ukwu oge a ga-egwu ji ruwe nso, eze ọzọ ga-ama ọkwa, ndị mmadụ atụchi egbo n'ụzọ. Egbo bụ ọmụ a kpara akpa. Ndị mmadụ tụchiwe egbo n'ụzọ, a mara na ọ fọrọ otu izu tupu oriri ji ọhụrụ amalite. Ọ na-egosikwa na nwoke tozuru etozu bi n'ezinụlọ ahụ. maka na ọ bụrụ na nna nwe ụlọ nwụrụ anwụ nwunye ya agaghị atụchi egbo ọ bụrụ na nwaanyị ahụ amụtala nwa topụtara mmadụ nwa ya ga-atụchiri ya egbo n'ụzọ n'enugwu ukwu mgbe oge ruru eze ọzọ ga-egwuru ji buru bịa na nkwọ enugwu ukwu Nke a bụ iji gwa ndị mmadụ na ji akaala aka n'ala nke bụ na o ruola mgbe a ga-egwu ya egwu. N'ụtụtụ ụbọchị, ọ ga-eje ịkpọwa ji na nkwọ. Ọ na-eje amanye ọkụkọ n'okwu nkwọ were ọmụ gee ya gburugburu. Ọ bụ ma o mechaa nke a ka ọ ga-eji akpọwa ji na nkwọ. Ọ bụrụ na eze ọzọ akpọwaghị ji na nkwọ, onye ọzọ buru ji bịa ahịa ndị mmadụ abụsa ya ọ bụ ma eze ọzọ kpọwacha ji na nkwọ ka a na-atụ anya na ọ ga-ekwu mgbe oriri ji ọhụrụ ga-abụ mgbe ọbụla a mara ọkwa maka oriri ji ọhụrụ ndị mmadụ na-ebido na-abọ ụzọ bara na be ha ọ bụrụ na ụzọ jikọtara ọha obodo a na-aka ụbọchị onye ọbụla ga-apụta ọrụ ka a bọọ ya ụmụaka na-eji akpata nkụ na-edowe ụmụ nwanyị na-ebi ụkpaka na-ekechi ọ bụ oge a ka ụmụaka ji na-egosi ndị nna ha na nne ha ochie na ụmụnne ha na nne ha na ha na-ebu ha n'uche mgbe ọbụla ha na-akpagara ha nkụ na-echugakwara ha mmiri ha bute nkụ ndị ha bugara ya na-enye ha ngwugwu ụkpaka ha ga-eji laa nwoke ọbụla bi n'ụlọ aka ya na-azụta ewu ma ọ bụ ọkụkọ ọ ga-egbu maka ya bụ oriri Ụbọchị oriri. Mmadụ iji isi mmụọ ji n'obodo bụ nnukwu ọkwa. Onye na-eji ya bụ ọkwa na-abụ agadi nwoke nke bụ na ọ na-esi na ya bụ ọkwa o ji na-erite uru. N'Afikpo, ndị niile ikwu nne ha si n'ogbe Eleri na-ebutere Eleri ji ọhụrụ ma a na-akwado iri ji ọhụrụ. ma ọ bụ na mkpụrụ ji e hiri aka abụọ n'anya wee kọọ ka ọ na-esi egwute ji o ji agọ njọkụ ji n'achị na orumba ọ bụ na ebe a na-akpọ ọtụ ji ka nwoke ọbụla na-esi egwute ji ọ ga-eji agọ ifejiọkụ n'ebe ụfọdụ e gwute ji a a hụọ ya ahụ wee gọọrọ mmụọ n'obodo achị onye ọbụla nọ n'ime ogbe ji isi mmụọ ji na-atụta ji na be okenye ahụ ji ọkwa mfejiọkụ ụmụ nwoke ndị gbakọrọ ebe ahụ na-esi ji ndị ahụ na ọkụkọ e gburu maka ịgọrọ mmụọ n'etinyeghị ya nnu maọbụ ose ụmụ nwanyị na ụmụaka anaghị esokwa ọkụ n'ite e sinyere ji mfejiọkụ naanị nwanyị katara nka nke ọma nke bụ na o sila na nwanyị pụọ ka a na-ekwe ka o sokwa ọkụ n'ite ahụ e sichaa ji ahụ onye ji ọkwa mfejiọkụ ewere obere ji kwụọ wụnyere mfejiọkụ nke ya n'ọkwa ahụ nke bụ na o nyeela ifejiọkụ ji ka o rie tupu ndị mmadụ erie ji ọhụrụ e nyechaa mfejiọkụ nke ya e tinye nnu na ose na ihe ndị ọzọ ọha mmadụ ndị nọ ebe ahụ amalite riwe ya e mechaa nke a nwoke ọbụla alaa be ya je gọọrọ mfeji ọkụ ọ mawara na be ya, ji na ọkụkọ ma ọ bụ ewu. Nwoke ahụ na-abacha nnukwu ji ọ ga-agọrọ mfeji ọkụ, kpọsa agbụrụgba ji n'ihu mfeji ọkụ, gbuo ọkụkọ ma ọ bụ ewu, mesa ọbara ya na abụba ya n'elu nkume mfeji ọkụ. E mechaa nke a, ebe ọbụla e gburu ewu ụmụaka nọ n'ezinụlọ ahụ na-eburu akpakwụrụ ewu ahụ gaa n'ụzọ ndị mmadụ na-esi abata be ha wụsa ya ya na agbụrụgbọ ji ka ọ ga-abụ mmadụ gafete n'iru ezi ha ka ọ hụ ma mara na e gburu ewu ọ bụrụ ndị gburu ọkụkọ ọ bụ abụba ọkụkọ ka ha na-eji awụsa n'ezi Dịka anyị mara, ihe ndị mmadụ na-egbukarị bụ ọkụkọ. Ma onye chọọ ka o gosi na ya nwere ego, o gbuo ewu. N'ebe dịka Ovim na Enugwu Ukwu, ọ bụghị onye ọbụla na-enwezucha ihe o gburu. Onye gbuo ewu n'Ovim, e kee ewu ahụ abụọ, o buru otu ụzọ, nke ọzọ adịịrị ụmụnna dum. N'ụlọ onye isi ụmụnna ha ka a na-anọ na-abọ ewu na ọkụkọ ndị a ndị mmadụ gburu. E nyeghachicha onye ọbụla ọkara anụ ọbụla o gburu, o kesaa mmadụ dum ndị ọzọ dịka omenala obodo si dị. Ihe ọzọ dịkwa mkpa n'oriri a bụ ọrụ dịịrị ndị ọgọ. A na-eri oriri ji ọhụrụ Ndị ọgọ na-ejere ndị be nwunye ha oriri. Ọgọ anaghị agba aka eje be ọgọ ya. N'Enugwu Ukwu, ihe a na-akpọ nke a bụ ibu ọnwa asatọ. Ibu ọnwa asatọ a dị mkpa nke ukwuu nke bụ na ndị Enugwu Ukwu na-ahụnye ya n'ọnụ nwaanyị. Ọ bụrụ na nwunye ya nọ na be nna ya, ọ ga-ezi ya ozi ka ọ bịa buru ibu ọnwa asatọ ahụ. N'oge oriri ji ọhụrụ ka ụmụada ma ọ bụ ụmụ ọkpụ na-eji eje ahụ ndị ikwu na ibe ha. Onye ọbụla n'ime ha na-abịa, ọ na-ebu abọ ji, jide ọtụtụ ngwugwu ụkpaka na ọjị, nwụrụkwa oke ọkpa. O ruo be ha, o buru ihe ndị a dum jee na be nna ya. Nna ya na-akpọ ndị ikwu na ibe gwa ha na nwa ada abịala. Ha bịa ka ha sị nwa ada nnọọ, ọ na-enye ndị bịara ọjị, na-enye ụfọdụ ngwugwu ụkpaka. Ụfọdụ n'ime ụmụada na-asụ nri ji buru bịa, nke bụ na ndị mmadụ gbakọọ bịa ikele ha, ha anọrọ ala gbawa akụ n'eze. Nne nwaada ahụ na-ewere ụkpaka n'ime ụkpaka nwaada ji bịa, kpata akwụkwọ aṅara wee gbaa ncha. nna ya na-eburu ụkpaka ahụ ejiri gbaa ncha jee n'ihu mfeji ọkụ jiri ya rọọ mmụọ osisi ogirisi ka a na-amawakarịrị mfeji ọkụ n'ọtụtụ obodo arịrịọ niile nna nwa agbọghọ ahụ na-arịọ n'ihu ifeji ọkụ na-abụkarịrị n'isi nwa ada ahụ bu ihe ndị a wee bịa mgbe a ga na-arịọ arịrịọ a A ga-adọwakwa ihe ndị ọzọ nwaada ahụ bu wee bịa n'ihu mfeji ọkụ. A gọcha, egbuo ọkụkọ ahụ mesa ọbara ya na mfeji ọkụ. Mgbe a gọchara mfeji ọkụ, nna nwaada ahụ na-ewepụta ụfọdụ ji, esiere ọha na eze bịara ji ndị ọzọ. esichaa ihe ndị a ewepụta ji a ga-agọrọ mfeji ọkụ ndị mmadụ erie ndị ọzọ ejiri ọkụkọ nwa ada ji bịa sicha ofe ndị mmadụ erisaa ya erichaa ṅụchaa ndị ụmụnna ga-anọ izu tụọ arọ maka ihe ha ga-atụrụ nwaada ahụ ka o buru lakwuru ndị be di ya iji gosi ha na ọ bụ na be mmadụ ka ya si bịa di na be ha. Ụfọdụ na-atụrụ ya ji, ụfọdụ na-atụrụ ya ego. Ma mmadụ leruo anya na ihe dum a tụrụ nwa ada, onye ahụ ga-achọpụta na ihe a tụrụ ya na-adịka o si wee mepụta aka mgbe ọ bịara ọ bụrụ onye na-eme aka anị ndị mmadụ ga-ejikwa aka anị tụọrọ ya ihe onyinye nwaada ahụ na di ya ga-anọ na be nna ya n'ime oge oriri ahụ ma ọ bụrụ na di ya so ya bịa ma di ya na-ebu ya ụzọ ala mgbe oriri biri nwaada ahụ alọtawa ewu maọbụ ọkụkọ egburu wee gọọ mfeji ọkụ anaghị abụkarị ụbọchị egburu ya ka a na-eke ya maọbụ rie ya erie ọ na-abụ n'ụbọchị so ya n'enugwu ukwu a na-egbu anụ ụlọ ndị a n'ụbọchị afọ ma ọ bụ na nkwọ ka a na-eje na be onye isi ụmụnna na-atụkọta ihe dum na-ekesakwa ya Ọ bụrụ onye gburu ọkụkọ, ọ na-ebute isi ya na agịrịga obi ya maka okike. N'Ovim, a na-eke ewu maọbụ ọkụkọ mmadụ gburu ụzọ abụọ, nyeghachi onye gburu ya otu, kesaa ndị ụmụnna nke ọzọ. Ọ narị abụ ma e weta emume iri ji ọhụrụ n'isi njedebe ka okenye nọ n'ezinụlọ na-akpọkọ ụmụ ya ndị nwoke ka ha kpụọ isi ewu e gburu n'oge emume a. Ịkpụ isi ewu abụghị maka ụmụ agbọghọ. Njedebe oriri ji ọhụrụ. Ndị ọbụla nwere ụzọ ha si na-egosi na emume oriri ji ọhụrụ ndị be ha eruola n'isi njedebe. N'obodo Achị, ihe e ji egosi na emume ji ọhụrụ akụrụla ọnụ bụ site n'ịpịa ahịa mmanwụ. N'ebe ụfọdụ, ọ bụ site n'ịgba mgba. N'Enugwu Ukwu, ha na-azụ ahịa ọnwa asatọ. Ahịa ọnwa asatọ bụ ahịa ime ịnyanga ma ọ bụ ime ebube nke onye ọbụla na-achọ onwe ya mma na-abịa ka ndị mmadụ hụ ya. Ndị chiri echichi na-eyi uwe ọzọ ha dị n'ụdị tụkwasị ọdụ ịnyịnya ha n'ubu burukwa ọdụ enyi ha nke ndị Enugwu Ukwu na-akpọ okike ha hụ onye ha chọrọ ikele ha egbuoro onye ahụ ọdụ enyi o jiri ọdụ enyi nke ya zaa naanị ihe ndị mmadụ na-eme ma ha bịa ahịa ụbọchị ahụ bụ ịṅụ mmanya e mechaa emume iri ji ọhụrụ n'obodo onye ọbụla nwere ike ije gwuriwe ji mgbe o ji masị ya site n'ụbọchị e mere emume ji ọhụrụ gawa n'ihu onye ji ọkwa mfejiọkụ anaghịkwa eri ji ọkpọọ o nwee ji ọkpọọ n'ụlọ o bunye ya ndị mmadụ ka ha ree n'ahịa N'ọtụtụ obodo, a naghị eji ite e ji na-esi ji ọkpọọ na-esikwara onye ji isi mfejiọkụ ihe ma o richa ji ọhụrụ. Ma onye ji isi mfejiọkụ je gwuru ji n'ubi ya ma oge iri ji ọhụrụ erubeghị, a napụ ya ọkwa mfejiọkụ. Ndewonụ, ọ ga-adịnụ ma emesịa.